o hakilina jumɛn ye n ka bi video a bazilen bɛ fɛn fila de kan o fɛn fila a fɔlɔfɔlɔ o ye sedɛri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sedɛri cɛ ani muso mali kɔnɔ mali kɔkan a filanan o ye malika fila komi malika ye nimoro deux mɛ a bɛɛ kɛ mɛ k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ ye donc n bɛna kuma o fila kan bi ni ala ka diɲɛ ye bi n balimaw n bɛ n ka video daminɛ fɔlɔ sedɛri mɔgɔw de la ɛ mɔgɔ min bɛ ka kuma aw ɲɛfɛ fɔlɔ minnu t'a dɔn olu k'a dɔn k'a fɔ ko togola min bɛ kuma ko sedɛri de don mɛ n bɛna kuma bi k'a fɔ sedɛri jama bɛɛ lajɛlen ye ni min sera ka togola ka nin video nin sɔrɔ kuwa ɛ ko ne ko ko sedɛri cɛw ani musow ɛ n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka sedɛri lagosi minnu bɛ ka bɔ ka u jaabi n b'a fɛ ka a f'u ɲɛna k'u ka sabali n'a danna ne togola kelen ma amara bacili bɛ ka sedɛri nɛni a bɛ ka sedɛri dɔgɔya n'i y'a dan ne kelen ma dɛ mɔgɔ kana bɔ k'a jaabi munna n ko mɔgɔ kana bɔ k'a jaabi a tɛ komi a bɛ ka min fɔ k'a ka di n ye o tɛ kuwa ne togola kelen ka jate la o bɛ valɛri de di a ma kuwa paseke n'a bɔra ka kuma a b'a dɔn k'a fɔ ko sedɛri mɔgɔw tɛna a to yen mɔgɔw b'a bɔ k'a jaabi kuwa donc o bɔ ka jaabi de bɛ valɛri de d'a ma kelen Baba kamara bɛ ka min fɔ sedɛri ma mɔgɔw ka bɔ k'a jaabi o bɛ valɛri de di baba ma a b'a di amara bacili ma kuwa donc n'i y'a dan ne kelen ma sedɛri mɔgɔ a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama a ye mɔgɔ minnu bɛ ka sedɛri lagosi ka sedɛri mɔgɔw dɔgɔya a y'u to yen kuwa paseke n'aw bɔra k'u jaabi o bɛɛ ye valɛri dɔ de ye kuwa o de b'a to u bɛ kurazi sɔrɔ kuwa ka tila k'a fɔ tuguni sadiri mɔgɔ min ko ko a tɛ fɛn fɛ a tɛna to ko si la sababu min bɛ se k'a lataa ɲɛ a tɛ na n'o sababu ye kuwa fɛn o fɛn b'a lasegin kɔfɛ tuzuru a bɛ na ni o hakilina de ye kuwa bɔn ni mɔgɔ min ko ko ale bɛ e ka gurupu lasegin kɔfɛ e min ko k'e b'a fɛ k'a taa ɲɛ i kan ka mun de kɛ sisan ni sabotebaga sɔrɔl'i la mɔgɔ o mɔgɔ ni jugu t'i la kuwa i tɛ se ka dusu ta kuwa donc ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min bɛ wuli i kɔnturu de la kuwa ne togola kelen bolo kuwa o de kan ka kurazi de d'i ma amara bacili ye mun fɔ a ka kuma la ko sadiri i n'a fɔ sedɛri mɔgɔw bɔla ka déclaration min kɛ k'a fɔ ko olu bɛna arasibaji de ta k'a k'u ka kandida ye 2018 hakili la o de ma bɛn a ma a ko ko perezidan tɛ minisiri tɛ depite tɛ mɛri tɛ dɛ ko hali mɛri kɛrɛfɛ sigi ko arasibaji tɛna o sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ perezidan ye kuwa Sedɛri mɔgɔw o kuma nin kana aw tɔɔrɔ ne bolo dɛ ne ka jate la o kana sedɛri mɔgɔw tɔɔrɔ nin de kan ka kɛ kurazi de ye ka dusu de di sedɛri ma aw de ko k'aw bɛna a peresante an bɛɛ lajɛlen de ko ten k'anw de bɛna a peresante donc n'an ko k'an b'a peresante minnu ko ko fa de bɛ anw na k'o yɛrɛ nin ye fatɔ yɛrɛ de ye ne hakili la mun de bɛ e bolo sisan i ka dusu ta ka dɔ fara i ka courage kan i ye laɲini minnu kɛ ka baara minnu kɛ c'est à dire ka dɔ fara o kan pour que minnu y'a fɔ olu ka kuma bɛ se ka kɛ nkalon y'u bolo cogo min na parce que n y'a mɛn fɛn dɔ natɔ la tuguni kɛlɛ wɛrɛ natɔ don amara bacili ta nin tɛ c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ tuguni baba kamara ta nin tɛ quoi kɛlɛ wɛrɛ natɔ don tuguni quoi mais n bɛ bɔ ka CDR mɔgɔw averti kabi sisan mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ CDR tɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko a ye sabali fɛn dɔ natɔ don tuguni o ye mun ye mɔgɔw bɛ CD arasa kɔ toujours CDR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔ toujours ka lebu cogo ɲini an na quoi donc mobili ko min kɛla sise technologie fɛ sisan tuguni o bɛna kɛ kumada dɔ ye u bolo tuguni quoi donc k'a fɔ mɔgɔw ye a ye sabali a ye CDR mɔgɔw mɔgɔ minnu bɛ ka CDR clasher quoi a y'u to yen quoi donc aw ka dɔ fara a ka baara kan an ka dɔ fara cɛsiri kan pour que an ka laɲini min ye o ka se ka sabati quoi parce que u b'an kɔ toujours donc n'u bɛ CDR kɔ toujours n'i y'a mɛn k'i bɛ boli mɔgɔ de b'i kɔ kan ou bien fɛn dɔ b'i kɔ kan donc mɔgɔ min b'i kɔ ka boli ou bien fɛn min b'i kɔ ka boli i bɛ dɔ fara i sennɔ kan de i bɛ dɔ fara i ka cɛsiri n'i ka courage kan pour que CDR bɛ se ka évoluer cogo min na an kɔkɔ Arasibati ka idée min ka d'an ye n'a ka baara min ka d'an ye an ka dɔ fara o de kan quoi a tɛ kɛlɛ kun bɔ quoi n'an ye dɔ fara o kan mun ta ye tiɲɛ ye n'an bɛ taa an bɛ se quoi tiɲɛ bɛ si dɔ ɲɛfɛ quoi donc mais anw ka olu jaabi o bɛ valeur d'u ma a filanan ye mun ye tuguni e bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min kama dɛ c'est à dire o bɛ dɔ fara a ka point kan quoi donc a ye olu to yen kuma lasurunyana dɔrɔn CDR ka kuma lasurunyana k'a fɔ dɔrɔn video fila min bɛ yen nɔ CDR ta la n b'a kuma tigɛ k'a surunya k'a fɔ a ye sabali mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka arasibati dɔgɔya ka CDR mɔgɔw dɔgɔya o a y'u jaabili to yen a bɛ ka valeur de d'u ma a filanan ye mun ye c'est à dire anw k'an ka courage de ta sisan ka dɔ fara an ka cɛsiri kan pour que an mago bɛ mun na o ka se ka ɲɛ sɔrɔ quoi o ye ne togola ka hakilina ye mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka CDR lagosi olu ka ko la quoi donc n b'a fɔ ko aw salamu aleykum o ye hakilina ye CDR ko la parce que anw de ko an b'a présenter u ko k'a tɛ se ka kɛ bon e bɛ mun de kɛ sisan ɲininkali kɛlɛ donc CDR bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la a ye sabali an ka dɔ fara courage kan an ka lagosibagaw to yen e, a filanan ye mun ye e, malika fila bon mun dɔnnen don kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nin nɔ malika mun bɛ bɔ ka karamɔgɔw kɔsa in na komi caman y'a dɔn o sababu la constitution ko la a ye karamɔgɔw nɛni a ye karamɔgɔw dɔgɔya caman y'a dɔn o sababu la bon kɔsa in na a bɔra ka lasana a ye lasana ka videow yira lasana ka appelw yira a bɛ ka mɔgɔw gosi cogo min na mali kɔnɔ yen nɔ mori dɔ de don ko lasana hakili la malika ye lasana nin wele ka tila k'a ka ko kɛlen dɔw yira mɔgɔw la mali kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ a bɛ ka baara min kɛ a ye mun kɛ mɔgɔw la k'a fɔ k'a ma bɛn a filanan ye mun ye banjugu donbiya hakili la muso dɔ de ye banjugu donbiya wele ka tila ka banjugu donbiya ka kumakan ta tuguni k'a ci malika ma malika ye video kɛ a kan malika filanan de bɔra tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko malika fɔlɔ ko o y'a jɛn komi a ko k'a dɔgɔnin de don a ko k'a dɔgɔnin y'a jɛn quoi donc ne b'a fɛ ka kuma o kan bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka di ne tun t'a fɛ ka kuma kan dɛ ne mɛn'a la depuis waati min na constitution ko la ani solo ka ko la c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na malika filanan bɔra a yɛrɛ ka video kɛ n bɛ se k'a fɔ n ko a daminɛna o waatiw de la ne b'a kalama cogo min na kɔni parce que a ka video daminɛ a ko ko nkalon eh, tiɲɛ da dennen ko nkalon kuma la bɛ se o la hakili la ni n ma fili a ka video kɛ daminɛna o la mais tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ n'i y'a ye ne tun t'a fɛ ka kuma en tant que ne ko ne ye silamɛ ye ne ko ne ye silamɛ ye donc malika dɔ nin de ale bɛ taabolo min kan n t'o sidɔn fɔlɔ mais malika filanan nin hakili la ale bɛ silamɛya ka parti de la parce que ale bɛ kuma ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɔ karamɔgɔw ma walima silamɛya ma a bɛ bɔ k'o défend c'est bien o ka ɲi n'i ko i bɛ fɛn min na i nɔ ka ye mais tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ malika filanan i ko i dɔgɔnin ma k'i dɔgɔnin y'a bɛɛ jɛ ko i dɔgɔnin ye faso cila ye ko malika ye mali yɛrɛ jugu de ye quoi ne b'a fɛ ka kuma kan bi kuma nin a c'est-à-dire quoi a ye ne bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ t'a dɔn quoi ne kun hakili y'a miiri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka di ko i ye karamɔgɔw kanubaga ye wa silamɛya ɲɛtaga ko b'i kɔnɔ i ka kuma taabolo la a kun ka di n ye fana mais i k'a bila i kun na fana i dɔgɔkɛ ne t'a ka video aimé n t'a partager k'a fɔ ko a bɛ ka lagosi min kɛ ko c'est-à-dire o publicité tɔ don o tɛ quoi mais i ka dernier video min bilala n'i ko ko malika ye faso jugu ye ko faso cila don dɛ n b'a fɛ ka bɔ ka kuma o kan malika deuxième i k'a dɔn k'a fɔ i dɔgɔkɛ ye faso jɔla ye ka tɛmɛ e kan e ye faso cila fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ de ye malika nimoro 2 komi a sidɔnnen tɛ bɛɛ ɲɛda dogolen don min ye min ye o ma dɔn quoi sinon ni n kun b'i tɔgɔ dɔn n kun b'i ta i tɔgɔ ma mais malika nimoro 2 de ko don min ko k'ale ye yɛrɛ yɛrɛ ye k'a dɔgɔnin ye yɛrɛ yɛrɛ d'a ta kan bon n kan bɛ e de ma malika nimoro 2 e de ye faso cila ye wa e ye silamɛya jugu ye ka da kun jumɛn kan tɔgɔla tɛ kuma ka taga dɛ n bɛna a kun fɔ quoi n balimaw komi malika nimoro 1 ale ka taabolo ma sidɔn fɔlɔ silama don a silama tɛ a o ma sidɔn quoi parce que a bɛɛ dogolen don mais hakili la e ta ye e bɛ silamɛya ka parti de la donc en tant que silama ne ko ne ye silama ye ne de kan ka fara i kan k'i dɛmɛ kɔni mais n y'a ye tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ i ye kuma min fɔ i ka kɔsa in na video la dɛ e de bɛ ka silamɛya yɛrɛ tɔ halaki k'a ban pewu i ko i ka kuma kɔnɔna la ko malika y'a bɛɛ jɛ ka da kun jumɛn kan ko malika ye mɔriya ni silamɛya kɛ kelen ye ko mɔriya ni silamɛya cɛ ka jan i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji cɛ malika i ma nkalon kuma fila fɔ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kuma nin kan mun na malika e t'a dɔn i dɔgɔkɛ a bɛ taabolo min na e t'o si dɔn mais i yɛrɛ ko i hakili la fɔlɔ ko wayi ko silamɛya jugu de don k'a tɛ silamɛya fɛ mais mun na a bɛ kɛ silamɛya fɛ n b'i ɲininka o la n'ale ye kafiri ye an k'a kɛ kafiri ye sa malika donc ni an k'o kɛ kafiri ye i yɛrɛ ka hakilina la n'ale kɛra kafiri ye o mun de kelen na a bɛ kɛ silamɛya fɛ ba i tɛ fɛn min fɛ a bɛ lagosi togo togo i bɛ na n'o ye quoi n'a kɛra kafiri ye a bɛ taabolo mun na dɛ ale t'a fɛ diinɛ ka yɛlɛ o sanfɛ quoi donc toujours ale bɛ silamɛw lagosi mais malika e hakili la ko i dɔgɔkɛ de ye mali silamɛw lagosi yan e fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ de ye silamɛw lagosi ka da kun min kan a lamɛn dɛ an bɛɛ sen b'a la quoi ne tun y'a miiri tiɲɛ yɛrɛ la kumakan minnu laɲini mun b'i bolo ko e ye ayidara kanubaga ye quoi n tun y'o de miiri mais n t'a dɔn i yɛrɛ bɛ côté min na bilen quoi mun na n bɛn'o f'i ye bi ne hakili la ayidara mɔgɔ min ko k'i bɛ ayidara ɲini k'a dɔn i bɛ ayidara kɔ i kan ka ayidara ɲini k'a dɔn fɔlɔ ayidara yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ n'i y'a dɔn ayidara ka laɲini ye mun ye i k'o si dɔn quoi ne hakili la mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama an bɛɛ bazilen bɛ mun kan mɔriya c'est-à-dire ani seli fu nin de mali silamɛya yɛrɛ tun b'o de la ne hakili la ayidara de nana k'a fɔ ko fo an ka baya de kɛ ka baya de découvrir k'a dɔn baya ye fɛn min ye silamɛya kɔnɔ k'a découvrir k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ minnu dara a la olu tugula a la ka baya minɛ k'a kɛ ne yɛrɛ mun bɛ k'a f'i ɲɛna ne ye baya layidu wɔɔrɔ ta n wolo ni bi cɛ fana dɔ ma tiɲɛ a la i k'a dɔn fana n ye mɔgɔ min ye fɔlɔ i ka da o la fɔlɔ quoi ko ne de ye baya ta n wolo ni bi cɛ dɔ ma tiɲɛ a la fɔlɔ mais n b'a fɛ k'a fɔ malika numéro deux a lamɛn dɛ aw fɔlɔ de ye silamɛya lagosi k'a saboter ka da kun jumɛn kan ne hakili la o mɔgɔ minnu bɛ ka kafiriya ni jinɛya wele ni c'est-à-dire furusa ni c'est-à-dire fadenkɔniya ni n t'a dɔn silamɛya ta tiɲɛ jogojugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan aw de ko k'o bɛɛ ye silama ye ne m'a fɔ n ka video la ka tɛmɛ n ko mali silama n ko 95 pourcent n ko nkalon don n ko nkalon kuma fila ma tɛmɛ a kan ka da kun jumɛn de kan aw ko jogojugu de tɛ maa bɔ silamaya la e ko ko e ye ayidara kanubaga ye i ka kuma bɛɛ lajɛlen taabolo la a bɛ komi i ye ayidara kanubaga ye mais i tɛ ayidara yɛrɛ si dɔn i bɛ ayidara nɔfɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ ka da a kanu b'e la mais e yɛrɛ tɛ ayidara ka laɲini yɛrɛ si dɔn pewu ka da mun kan mali kɔnɔ cɛ fɔlɔ fɔlɔ min y'i bolo fila kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ko mɔrijugu dabalijugukɛla hasidi faso cila ninnu k'olu de ye kafiriw ye maa fɔlɔ min y'a fɔ diɲɛ kɔnɔ hayidara de don maa fɔlɔ min ye silamɛw wele ko ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan pour que silamɛw ka se ka ci ɲini k'a dɔn quoi silamɛ ye mɔgɔ joli ye o k'a dɔn quoi n ko ne hakili la ko Hayidara de y'a kɛ Mali kɔnɔ parce que kafiri minnu bɛ yen mɔri dabalijugukɛla minnu bɛ ka wele mɔgɔw fɛ ko silamɛw don n'olu bɛ ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ olu de welelen don ko silamɛ o de ye silamɛya lagosi bi ka silamɛya kɛ zero ye Mali kɔnɔ bi ne hakili la Hayidara de ko ko silamɛw ka juger ni kuranɛ pour que silamɛ ka se ka da dɔn jogojugu ka sama ka bɔ a la o t'a dɔ ye malika bɛ kuma min fɔ hakili la walayi ne tɛ malika supporter k'a b'o kuma nin fɔ dɛ mais wulibali don dɛ bilahi a ko ko silamɛya silamɛya mana na diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ dugu o dugu sanfɛ ni ala ta don ni kira ta don o jamana b'i jɔ de kelen mɔgɔ bi ɲɛbɔ olu fɛ olu tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ quoi mais silamɛya min bɛ mali kɔnɔ i dɔgɔkɛ ye kuma min fɔ dɛ hali ni kafiri don bilahi n kalela ala la tiɲɛ ni wulibali de don n bɛ tiɲɛ d'a ma bi ne ye silamɛ mais silamɛya min bɛ mali kɔnɔ a bi mali halaki de a tɛ mali jɔ ne de ko ten ni maa min b'a fɛ k'a ɲini k'a dɔn ne tɔgɔla de don n'i ma da la n wele k'a fɔ n ɲɛna ou bien n'i mago bɛ n na c'est-à-dire n wele quoi n b'a f'i ɲɛna kun jumɛn na ne ko n ko silamɛya min bɛ mali kɔnɔ k'a tɛ mali jɔ aw ko 95 pourcent musulman n'o ye tiɲɛ ye mali kɔnɔ don o don mali bɛ ka halaki ka t'a fɛ ne bɛ ɲininkali kɛ don o don video tɛmɛni la n tilala k'o ɲininkali kelen de kɛ mais mun de bɛ kelen bɛ yen ba silamɛya ye tiɲɛ ye mais silamɛya tiɲɛ de ma na mali kɔnɔ quoi a tiɲɛ de tɛ ka baara mali kɔnɔ n'a tiɲɛ bɛ baara mali kɔnɔ mali bɛ halaki min kɔnɔ an ti jɔ yen quoi donc k'a fɔ ko karisa ye silamɛya jugu ye o tɛ silamɛya fɛ e min ko k'e ye silamɛya ɲi ye e bɛ silamɛya fɛ mais n balimakɛ i yɛrɛ jogo ɲa kɛ e ye kurana haya min kalan malika ko aleikum anfusakum ko i ka kiri boli i yɛrɛ kan ni e y'i ka kiri boli i yɛrɛ kan 95 pourcent musulman n'o ye tiɲɛ ye ko silamɛw y'u ka kiri boli u yɛrɛ kan ala y'a fɔ cogo min na kira y'a fɔ cogo min na n kalenna ala la bilahi an bɛ halaki min kɔnɔ an ti k'o kɔnɔ mais aw de ko ko jogojugu tɛ maa bɔ silamɛya la n'i ko la ilaha illallah muhamadu rasululahi sallallahu alaihi wasallam n'i y'o f'i da la ka ban k'i kɛra silamɛ ye i bi jɛnɛya kɛ i bi sonyani kɛ i bi faso nafolo yurukuyuruku ka haramu dun en tant que e bɛ aran fɔlɔ la misiri kɔnɔ ka ban aw ko k'o ye silamɛ ye donc ni jogojugu tɛ maa bɔ silamɛya la ni maa sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ka silamɛya lebu n'o ye silamɛya juguw ye mɔri dabalijugukɛla kafiri minnu bɛ yen nɔ n'olu nana jogojuguya kɛ n'olu ka jogojuguya minɛna k'o jira kɛnɛ kan tuguni e bɛ tila ka bɔ k'e b'i disi gosi k'o tɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ e fɔlɔ de y'a yira k'a fɔ ko silamɛ don parce que a ko n'i ye la ilaha illallah fɔ dɔrɔn ko e de kɛra silamɛ ye donc minnu t'a fɛ n'olu bɛ ka aw sɔgɔbɛ n'olu nana wuli bi ka mɔgɔw ta u tɛgɛ ma u ye baara jugu minnu kɛ n'u bɛ ka faso ci ka fandadenninw ka nafolo bɛɛ dun k'a ban pewu ka tila ka i sigi i sentɛgɛ kɔnɔ i ka mago ti ɲa et puis u bɛ tila k'i don jahanɛmɛ kɔnɔ tuguni parce que i bɛ baara jugu minnu kɛ c'est-à-dire ala yɛrɛ ti yafa i ma bilen quoi o minnu b'olu kɛ tuguni olu welelen don 95 pourcent de kɔnɔ jɔni de y'u don silamɛya kɔnɔ anw de y'u don a kɔnɔ de sinon u t'a kɔnɔ ala m'u don a kɔnɔ fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'i ko k'olu tɛ silamɛ ye dɛ k'u ni silamɛya cɛ ka jan malika numéro 2 de ko don anw de y'u don a kɔnɔ anw silamɛw don a kɔnɔ sinon ala m'u don a kɔnɔ ala ko silamɛ hali n'a danna cɛ kelen ni muso kelen ma ale ko min u b'o de kɛ a ko ko ka min to yen u b'o de to yen mali kɔnɔ bi a tɛ k'a fɔ dɔ ɲɛna an bɛɛ ye maliyɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali kɔnɔ silamɛya mun nana mali kɔnɔ mun bɛ mali kɔnɔ bi o bɛ ka mali de halaki a diyara maa ye ne tɔgɔla de y'a fɔ wa ne ye silamaden ye n balima e mun m'a faamu i ka d'a la k'a fɔ silamɛya mun ni ban kɛra la n'o ba y'a layidu wɔɔrɔ ye ne tɔgɔla y'a ta n wolo ni bi cɛ dɔ ma tiɲɛ a la a kana k'i kɔnɔ ko n bɛ ka kuma silamɛya contre la ne bɛ silamɛya wa n jɛna n'a ye fana n bɛ s'a kan bilahi mais en tant que anw ma segin k'a kɛ ala ta ye mun bɛ an bolo dɛ o bɛ k'an ka jamana tɔ halaki ka taa fɛ ne tɔgɔla de ko ten malika ka kuma caman bɛ yen ne t'a jaabi mais malika numéro 2 i bɔra ka kuma min de fɔ dɛ k'a fɔ ko c'est-à-dire malika dɔ nin ye faso jugu ye ou bien ko silama silama jugu de don dɛ aw de ko ko jogo jugu sɔn de kana fɔ toujours ne t'o de fɔ a ko kafiri minnu bɛ ka faso eh, yuruguyurugu n'o ye ɲɛmaa juguw ye k'olu tɔgɔ kana fɔ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u u kurulen de don n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min kunfinw kan u bɛ kunfinw kunkolo tourner parce que ne ye kunfin ye e ye kunfin ye an si t'an ta fan dɔn minnu b'an tourner dɔrɔn de ka ala tɔgɔ f'u da la k'a sɔrɔ c'est-à-dire quoi kafiri firawuna ka fisa n'u ye e ko k'o ye silama bilahi e bɛ tila k'o kɛ waleju ye tuguni bon kafiri minnu sigilen don k'e lajɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dɔnna c'est-à-dire u tɛ silamaya yɛrɛ fɛ fewu olu sigilen don ka silamaya bɛlɛn k'a dɔn u ka se ka sɔn dɔ sɔrɔ silamaw la ka kuma n'a ye quoi n'olu nana jogo jugu ninnu de ta ka bɔ anw cɛ la k'o kɛ silamɛya lagosi sababu ye jɔni de y'a lagosi e ni ne ka da jukunjɔ in kan ko e ni ne malika e ko jogojugu de tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la quoi anw de ko ten mali kɔnɔ ko jogojugu tɛ maa bɔ a la n'i ko ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye ka ban ko a bɛɛ ye dɔ ye o de la n y'o fɔ cɛ o cɛ ko dugukolo sanfɛ mali kɔnɔ ko 95 pourcent musulman e ye kafiri bilahi de mali tɛ hali 1 pourcent bɔ ni cɛ min ma da la n wele ni 1 pourcent de don ni ala ta don ni kira ta don i b'a fɔ ne ɲɛna c'est-à-dire nin kuma nin a mɛnna munumunu na quoi n b'a fɔ ka tɛmɛ n tɛmɛntɔ quoi mais ka video dabɔ a kama spécialement n tun t'a fɛ k'a kɛ quoi mais waati dɔ kuma de bɛ ka se quoi malika numéro 2 de ko don e de bɛ ka mali ci dɛ parce que mɔgɔ dɔw de welela silama k'a sɔrɔ olu tɛ silama ye n'olu welela k'olu tɛ silama ni mɔgɔ sɔrɔla mun b'olu saboter a bɛ tila ka bɔ tuguni ko wayi ko nin tɛ silamɛya fɛ mun na a bɛ kɛ silamɛya fɛ ne y'a tila ala ye siratigɛ fila min da ni a ka d'i ye taa silamɛya sira fɛ n'i y'a dɔn k'o ye kisi sira ye ni kafiriya ka d'i ye taga yen nɔ mɔgɔ min ye kafiriya choisi e ko ko o ka tila ka e sago kɛ e silamatɔ e ye jɔni ye baara bɛ ka k'e ye wa nk'a bɛ ka kɛ ala de ye e mun ko k'i ye silama ye dɛ n'i ko ko tiɲɛ yɛrɛ la e dalen don kisi sira la dɛ kisi baara kɛ n'i t'a baara kɛ a to yen i ka dɔ nin to yen i ye kurana haya mun kalan dɛ a bɛ ka juger e yɛrɛ de kan i ko malika bɛ ka fɛn kɛ ou bien fɛn fɔ a tɛ mun si dɔn i dɔgɔkɛ bɛ ka fɛn fɔ a tɛ mun si dɔn ou bien i bɛ a bɛ ka fɛn kɛ a tɛ ka mun baara kɛ a bɛ ka mun fɔ n'a tɛ k'o baara kɛ e yɛrɛ t'a si dɔn fɔlɔ ni silama don ni kafiri don ni kafiri de don munna a b'e ta kɛ n bɛ ɲininkali kɛ munna a b'e ta kɛ parce que e ko e ye silamɛ i b'i ka baara de kɛ mali kɔnɔ bi bɛɛ b'a kalama bilahi tiɲɛ yɛrɛ ala ta kira ta a tɛ mali kɔnɔ bele fewu komi kuma mana fɔ a bɛ bɛɛ de ta balimakɛ ni e b'a dɔn e ta ye ala ta ye dɛ continue n'o ye ka mɛ mali kɔnɔ 95 pourcent dɛ a ko ko min ye silamɛ ye dɛ mun bɛ ka ala yɛrɛ ta kɛ ka kira ta kɛ ala mago bɛ min na kira mago bɛ min na a tɛ hali 10 pourcent bɔ mais silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ala mago bɛ min na kira bɛ mago bɛ min na mali kɔnɔ a tɛ hali 1 pourcent bɔ ko ne togola de ko ten nin kuma nin n kun t'a fɛ k'a fɔ mais n b'a fɔ bi quoi ala yɛrɛ b'a dɔn n yɛrɛ dusu bɛ yɔrɔ min na n b'a dɔn quoi ni tiɲɛ de don ko ala ta ye tiɲɛ ye mun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ k'o ye ala ta ye o kira ta ye est-ce que mali bɛ halaki min kɔnɔ an bɛ don halaki kɔnɔ bi wa a ko k'o de kana fɔ ko jogo jugu karamɔgɔ jogo jugu en tant que k'a ka bon mɔgɔw dalen b'a la ka ban k'o kana fɔ faama jogo jugu kafiri en tant que ko bonya b'a kan mɔgɔw bɛ k'a bonya a bɛ fanga la ko an kana o fɔ ni mɔgɔ ko k'a bɛ o fɔ a ko ko o tigi malo ka dɔgɔ k'o tɛ mɔgɔba bonya o tɛ faama bonya donc ni e ko ko jogo jugu jogo kana fɔ n'a ka jogo juguya ye e ka diinɛ lagosi jɔni de y'a lagosi e fɔlɔ donc ne bɛ video nin bila yan nɔ ko asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu ni n donna min gasi la k'a sababu kɛ pɛrɛnpɛrɛn nin ye o bɛ hakɛ to kuma kɔnɔna na tɛ dɛ mais pɛrɛnpɛrɛn nin kama parce que n ma deli pɛrɛnpɛrɛn na video la quoi donc n bɛ hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ nin tun ye video kunkurunin dɔ ye asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu